balima kolosoft tv lajɛbaw bisimila ko kura ye tuguni bi nisɔnjalen don ka d'a kan n bɛna video kura kɛ ka yira aw la bi ko farafinna jamana ɲɛmaa tan ni kelen mun fagara k'u to fanga la n'an ko pouvoir an b'a fɛ k'o de da aw tulo kan bi ko an t'a da dɔn bilen ko farafinna maaba u bɛ jamana ɲɛmaaba min fagara jani u yɛrɛ ka fanga banni wagati cɛ ko an t'a fɔ wa ko farafinna yɛrɛ ko a dɔnnen don ni maaba faga de wa notamment o de kama ko maaba belebele tan ni kelen fagara k'u to fanga la ko nin san bisaba laban in kɔnɔ toma sankara san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin ni wolonfila ko toma sankara maa belebele farafinna politigi ta fan fɛ n'a yɛrɛ fagara k'a to san bi saba ni wolonfila la n'a yɛrɛ fagara ɔktɔburu kalo tile tan duuru san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin ni wolonfila ko toma sankara yɛrɛ fagali ko a sigira sen kan ni komando militɛri dɔw ka kudeta n'o ye fanga dafiri ye n'o yɛrɛ kɛra sababu ye a teri kɔrɔ n'o ye blaise compaoré ka na n'o ye fanga la ko mɔgɔ min ye burukina bɔ haute volta la n'o ye burukina tɔgɔ kɔrɔ ye ka na n'a ye burkina faso la n'o yɛrɛ kɔrɔ ko jamana jamana min ye mɔgɔ hɔrɔnmaw ka jamana ye toma sankara yɛrɛ y'a ka jamana guvɛrine k'a daminɛ utukalo tile naani san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin naani ka taa bila a saya la ahmed abdala san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin kɔnɔntɔn i n'a fɔ farafinna politikimaa caaman ko Ahmed Abdallah saya fɛnɛ ko a fuluyelen don n'an b'a fɔ a ma ko ɲɛ ma se ka dɔn hali bi ko komɔrikaw ka perezidan kɔrɔ ko a fagara mɛrisenɛri dɔw fɛ ko ahmed abdala yɛrɛ sali kɔfɛ ko a ka denbaya k'u ye tiɲɛ belebele sɔrɔ ni polemiki yɛrɛ kiri ko jamana kɔnɔ jamana mun ni corruption n'o ye yuruguyurugu barika bonyalen ko bob denard ko n'o yɛrɛ ye mercenaire faransi mercenaire minnu a sen bɛ fanga dafiri caman mun bɛ kɛ farafinna dugukolo kɔ kan ko mɔgɔ caman bɛnna a kan k'a fɔ ko ale de kɛra fagali sababu ye nka ko foyi ko alayali foyi ma ta ka ɲɛsin a ma kiritigɛlamɔgɔ fɛ ko ko in na k'a bɔra a jɛlen pas k'a sɔrɔ a ma kɛ ni foyi ye Samuel Kanyon Doe san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila ko ale yɛrɛ kɛra maa ye maa min ni siya kɔrɔ don liberia dugukolo kan ka kɛ perezidan ye samuel doe ko kudeta n'o ye fangadafiri caman o ɲɛsira a ma ko a yɛrɛ sara torture kɔnɔna la n'o ye gɛlɛya ye ka ɲɛsin adamaden ni ma o yɛrɛ kɛra rebɛliw n'o ye prince yormie ka rebɛliw ka minɛni ye ka ɲɛsin a ma ko video min yɛrɛ ko o video circulé an ɲɛ bɛ prince yormie la n'o yɛrɛ ye rebɛliw ka ɲɛmaa ye ko a bɛ ka dɔlɔ min o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ ka samuel doe tulo tigɛ a ka sali kɔfɛ ko a su a ɲɛ a su langolo k'u y'o de ta k'o kɛ bɔlɔnkɔnɔna la fan bɛɛ ka yira maaw la wa ko nin kɛra dabaliban ye communauté internationale ma mohamed boudiaf san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni fila ko i tɛ se ka nin cɛ belebele in tɔgɔ fɔ cogo si la ka sɔrɔ i ma a saya fɔ ni ale yɛrɛ alizeri politiki maa dɔ ye k'a yɛrɛ saya kɛra saya sumalen ye cɛ min yɛrɛ ko a ye alizeri dirige janvier kalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni fila a yɛrɛ fagara kalo duuru a sigili kɔfɛ perezidanya la ko kɔnferansi dɔ senfɛ kɔnferansi min yɛrɛ kɛra annaba dugu la n'o bɛ alizeri kɔrɔnyanfan fɛ kɔnferansi in senfɛ ko letina su letina dɔ n'o bɛ gurupu espesiyali la k'o ye girinati dɔ fili maa caman japapa o kɔfɛ a sɔrɔla ka kisɛ kɛ nin perezidan kofɔlen na ko hali n'a sɔrɔ nin janfa kofɔlen ko a tigilamaw ma se ka dɔn nka ko sigasigali caman bɛ hali bi depi perezidan yɛrɛ sali kɔfɛ melchior ndadaye san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni saba ko melchior ndadaye ko o kɛra peresidan fɔlɔ ye min sigira burundikaw fɛ demokarasi sira fɛ a yɛrɛ fagara ɔkutɔburu kalo tile mugan ni kelen san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni saba kɛra su belebele su yɛrɛ mun na ko burundi peresidan caman fagara su yɛrɛ in ko in kɛra viyolansi dɔ senfɛ mun kɛra sababu ye ka siyako kɛlɛ wuli nin jamana kofɔlen na mun kɛra sababu ye ka mɔgɔ ba kɛmɛ caman faga cyprien ntaryamira ko san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni naani ko ale yɛrɛ fagara attentat dɔ senfɛ attentat min n'a taara ka rwandew ka perezidan sɛgɛrɛ n'a tɔgɔ ko juvenal habyarimana a yɛrɛ kɛra ka nin mɔgɔ kofɔlen fila k'u to pankuru kɔnɔ n'an ko a ma ko avion nin maa kofɔlen fila bɛɛ tora a la ko nin cɛ in yɛrɛ ko burundi perezidan kɔrɔ don a yɛrɛ sara kalo fila a sigili kɔfɛ fanga la ko ale yɛrɛ kɛra siya dɔ bɛ ko hutu mɔgɔ filanan ka fanga ta nin jamana in kɔnɔ jamana in yɛrɛ n'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni fila hutu fɔlɔ n'o ye siya kofɔlen ye ko o mɔgɔ fɔlɔ min kɛra peresidan ye n'o ye jamana ɲɛmaa ye nin jamana in kɔnɔ k'a tɔgɔ ko melchior ndadaye k'o fɛnɛ fagara k'a to fanga la juvenal habyarimana saan ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn naani ale yɛrɛ rwandakaw ka peresidan sabanan juvenal habyarimana ni ale yɛrɛ sara avril kalo tile wɔɔrɔ saan ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn naani ni mɔgɔ caaman yɛrɛ b'o o dati in kɛ dati ye dati mun n'a ye siya latunu mun kɛra uranda fɛ o daminɛ ko a ka avion n'o y'a ka pankuru ye ko tiri misili dɔ tara k'a sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye ka avion in lajigin o yɛrɛ kɛra ka burundikaw ka peresidan n'a tɔgɔ ko sipiriyan tari miiriyara ko ale fɛnɛ sara ka fara perezan kofɔlen kan ko nin don in bɛ kɛ don ye urandakaw tɛ ɲina don min kɔ ibrahim bare mɛnasara san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ko nin cɛ kofɔlen yɛrɛ ko kudeta dɔ senfɛ mun kɛra avril kalo tile kɔnɔntɔn san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ibrahim bare mɛnasara ko a bɔra niger perezidanya la wa fana a fagara ko a yɛrɛ fagali ko a ka garidi mun kɛlen don k'a garide a ka perezan wagati ko u le kɛra sababu ye k'a faga ni maa dɔ tun b'olu ɲɛmaaya la

n'o yɛrɛ ye republique démocratique du congo président k'a fagara a yɛrɛ ka biro kɔnɔ fagacogo la fagacogo min n'a ɲɛ ma se ka dɔn fan filɛ ko yɔrɔ min na ko u ye bɛɛ labɔ a kalama k'a fɔ ko a fagara a ka garde corps dɔ de n'a sɔrɔ o ko yɛrɛ jɛlen tɛ kosɛbɛ k'a ka garidi in yɛrɛ ko sɔlasi kɔrɔ dɔ den don n'a yɛrɛ tɔgɔ ko rashid mizele ko ale yɛrɛ tilala ka faga nin wale in kɔfɛ ko a n'a ka kɔnpilisi kun jɔlen bɛ da la k'a kɔnɔ mobili la ko o sera ka boli Joao Bernardo Vieira ko Joao president kɔrɔ n'a fagara komando armée dɔw ka wale la mun kɛra a yɛrɛ ka so marisi kalo tile fila san ba fila ni kɔnɔntɔn wagati ko atanta dɔ kɔfɛ a president kofɔlen k'a fagayali ko o k'olu don n'o ye u ka finitigila ka jala belebelebatigiw ye u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nka ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔlɔnbiyɛnw ka dɔrɔgu afɛrikɛla dɔw de kɛra sababu ye ka nin ko in waleya Mohamari Kadafi san ba kelen ni tan ni kelen wagati bɛɛ hakili bɛ nin jama lawuli in na n'an b'a fɔ ma revolte mun kɛra sababu ye ka Mohamari Kadafi lataga tuma min na rebɛliw ye Tripoli n'o yɛrɛ ye Libi kapitale ye k'o minɛ utikalo san ba kelen ni tan ni kelen wagati ko libiyɛnw ka gidi ko n'o yɛrɛ Mohamari Kadafi ye k'a bolila ka bɔ kapitali kɔnɔ ko ɔkutɔburu kalo tile mugan san ba kelen ni tan ni kelen wagati Sirte n'o yɛrɛ ye Libi dugu dɔ ye libikaw dirige san bi naani ni fila kɔnɔna la ka faga faga cogo jugu la n'a yɛrɛ su ko video kɛra a kan a video yɛrɛkɛla diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ nin ne kun y'an ka video laban ye b'i abonné an ka chaîne youtube la ka cloche de notification activé walasa an ka video nataw kana fɔ i kɔ an ka video diyara i b'a like n tɔgɔ kola an ka chaîne kola sow tv instagram sanfɛ i bɛ se ka taa n suivre kola nɛ point